ka aw fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ an bɛ foli di belebele ma segu cɛmi ayidara a ka fura belebele min bɔra n'o o ye a ka kumana kurusi lagosi fura ye min ni i b'a ta tile tan ni duuru tile tan ni duuru i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye donc n'a mago bɛ segu cɛmi ayidara ka nimoro la 78 78 03 03 balimaw an bɛ foli di mali kɔnɔ mali kɔ kan fans club bubu mabɛl jawara k'a mɔgɔ bɛɛ fo k'a daminɛ u sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a gurupu kɔnɔ k'a bɛɛ fo u sigiyɔrɔ n'u bɔyɔrɔw la an ka buwa mariko an b'a fo fans club yɛrɛ administrateur n'o o ye musa kulubali ye an bɛ foli d'a ma a n'a furumuso ɲuman etats unis an bɛ kadi tɔgɔ fila fo u bɛ bonya min k'an ye u bɛ appareil min d'an ma an bɛ foli di jigi keyita ma depuis ameriki k'a fo dan tɛ foli min na balimaw bi an bɛ bɔ an bɛ bɔ ka kuma n'an balimakɛ ye an bɛɛ dusukun tɔɔrɔlen don n'o ye segu tunkara ye an ye kunun bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ni segu tunkara kunun bɛɛ an tun bɛ ɲɔgɔn kan anw bɔra kɛrɛfɛ an tun bɛ ka fɛn min ye aa ni son ka ɲi a b'a bila ni son ka ɲi ok donc an tun b'a kɛrɛfɛ kunu ka un na an bɛɛ tun bɛ ka kɔnɔli kɛ k'a fɔ ko procureur bɛna a wele ka taa bɛn 14 heures wagati ma 16 heures y'an sɔrɔ yen donc ala y'a kɛ 16 heures tɛmɛna donc eh, u y'a fɔ ko a bɛ bila bi la n balimakɛ a ka moral kun ka ɲi mais bi a ye moral perdu eh, an b'a fɛ ka min fɔ a ye ka a gɛlɛya ma segu k'a dɔn k'a fɔ n'i kɛra jamana fɛ i b'i sigi ni nin nin juru b'an bɛɛ la segu bi i ye juru don anw kelen kelen bɛɛ kan na ka avion ta ka bɔ états unis i ma se yan marche la i ma se yan kɛlɛ la i ma se yan somɔgɔ lajɛ la i ma se yan k'i nana i fa lajɛ i ma se yan k'i nana i ba lajɛ i ma se yan k'i nana i balima dɔ la i sera yan jamana ko de la ka avion ta ka na ka na operation espoir ka n'i ka jamana soutenir ko y'i sɔrɔ de kama bi anw bɛ da anw tɛ sunɔgɔ anw bɛ da anw tɛ sunɔgɔ segu bi ni e bɛ si bi ani saya bɛɛ ka kan kelen kelen bɛɛ ma parce que nafa yɛrɛ t'an anw ka kɛnɛma bɔli la mais segu n bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ye n b'a dɔn i dusukun tɔɔrɔlen don i ma sɔn dumuni na i k'a bila i kunna ala tɛ kaso kɛ gansan jamana kanu bɛ limaniya de kofɔ kana jamana kanu ko jamana perezidan k'a dɔ ye kana jamana kanu ko jamana minisiri k'a dɔ ye kana jamana kanu ko jamana marabaa dɔ k'i ka ɲuman dɔ ye kana jamana kanu abada segu k'i bɛ baara min na ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de bɛna a f'i ma ko hɔn ubiyɛn k'a f'i ma ko a k'i ni ce ni baraji i b'i sara to ala de bolo san b'o f'i na ne tɛna kaso tariku f'i ye n tɛna kaso kɔrɔ f'i ye mɛ ala ye masa ye min t'a yɛrɛ sɔsɔ i tɛ jamana kanu abada k'i ye gɛlɛya sɔrɔ la ko ala kelen b'o o falen e, e ma e la kɔ dɔ la nin kaso min filɛ nin ye ni e b'a la isipe k'e tun bɛ se ka taa etats unis ko dɔ tun bɛ e sɔrɔ yen ala ye nin don e n'o cɛ e tun bɛ se bi k'a fɔ i yɛrɛ bolo bi ne b'a dɔn a b'i tɔɔrɔ etats unis ni mali tɛ kelen mali la yan hali n'i tɛ yen dɔ bɛ se k'i ka du balo i kɔfɛ mɛ etats unis n'i tɛ yen i ka fɛn bɛɛ y'i yɛrɛ afɛriw b'i bolo fɛnw b'i bolo mɛ n bɛ bɔ n tɛ se k'i lasɔrɔ parce que an taara kan na an taar'a sɔrɔ sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ mɛ i k'a bil'i kun na k'i bɛ ka fɛn min bila i dusukun na n'o ye mali ye ni ko y'i sɔrɔ kan'a fɔ i bɛ mali dusu mali kanu bɔ i dusukun na n'o tɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ min fɛn fɛn kɛr'i fɛ a bɛɛ bɛ ɲugun i la kan'a fɔ bi min y'i sɔrɔ ah nin ye ne ka jamana dɛmɛ bannen ah nin ye ne ka transition dɛmɛni bannen ayi ninnu ni transition tɛ kelen ye ala de ye transition kalifa don u la mɛ a n'u ta ye transition ye kelen tɛ u ta tɛ transition ye kan'i ka jamana kanu bɔ i dusukun na mɔgɔ dɔ ka tɔɲɔ kama ubiyɛn mɔgɔ dɔ ka ko kama kan'i ka jamana ta k'a fɔ n ne tun bɛ cogo min na ni maliyɛnw kɛra ne segu fɛ e ka jamana kanu an'i ka wulikajɔ an'i ka cɛsiri ni ala ye ɲuman bɔ n na dɔ far'a kan segu ne bɛ kuma kelen pe dɔrɔn f'i ye ahmed baba ye kaso kɛ a 1900 a ye kaso kɛ a ye kaluwa don a ye ala wele a ko ala n bɛ kaso la n t'a dɔn n ye fɛn fɛn kɛ ala ko a ma ahmed baba i miiri dɛ université tɔgɔ dalen bɛ min na eh, eh, tombouctou segu ala bɛ ko kɛ cɛbaw de la ala bɛ ko kɛ mɔgɔbaw de la n'i ko k'i bɛ cɛbaya jɔyɔrɔ ta i bɛ cɛbaya tɔɔrɔ kun n'i ko i bɛ cɛbaya jɔyɔrɔ ta i bɛ cɛbaya ɲani kun n'i ko i bɛ cɛbaya jɔyɔrɔ ta segu i bɛ cɛbaya kun kumaw kun a neni n'a tɔɔrɔ fɛn bɛɛ tɛ ɲa dɛ ala ye kiraw ci ka na nka u ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ n'i ko i b'i sen da cɛbaw sen da yɔrɔ la i bɛ fɛn bɛɛ kun ahmed baba ye kaluwa don a ye ala wele a ko ala ma a ne bɛ kaso min na n ye mun kɛ ala ko a ma n y'i don kaso la barisa bɛ elaji samori ture bɛ kaso min na a kan ka sa a ti bɔ a la n'a fatura ni ni ne ala ye saya se silamɛ ma yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ silamɛ dɔ bila k'a sutura ni silamɛya sacogo ye a bɛ minnu bolo tubabuw don n'a sara tan u ti sɔn abada ka a janaja kɛ i n'a fɔ silamɛ janaja kan ka cogo min na ne bɛ e don kaso la n'a sara u b'a su di e ma parce que aw bɛɛ ye silamɛ ye e bɛ a su janaba ko ka tila ka a silamɛya taabolo d'a kan amɛdi baba ye kaso kɛ ala bolo ten ka taa kaso kɛ walasa ni elaji segu ture alimami segu ture sara a bɛ se k'a su janaba ko cogo jumɛn kana kaso kɛ k'i jugo kana kaso kɛ ko wa ko i bi i jo b'a la kaso bɛɛ tɛ jo ni jalaki ye dɛ kaso dɔ ye ala ka tɔɔrɔ ye k'a las'i ma i bɛ kanu mun na ala bɛ mɔgɔ ka limaniya degere lajɛ ni kanu ta sira caman de minnu y'i minɛ u y'a kɛ kun min na ala de b'a dɔn n'u ye fɛn fɛn kɛ u fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ f'u kɔ mali perezidan joli bɛ dugukolo bolo bi ala ye mali perezidan joli ni minɛ a la san fila kɔnɔ waritanya tɛ setanya tɛ foyi foyi tɛ wagati se dɔrɔn e tɛ se ka soya olu la segu ne t'i lasɔrɔ kunun an kun bɛ ɲɔgɔn kan mɛ bi u ye fan bɛɛ kɛ finitigiw ye k'an bɛɛ mabɔ fɛn fɛn bɛ u kɔnɔ an t'a dɔn a bɛ ala de b'a dɔn mɛ i sɛmɛ i ka ala in na kana k'i kunna ko ala tɛ ala tɛ janfa masa ye fo ka ala tɛ masa min don a tɛ foyi tɛ dogo a la anw kɛra sɔrɔdasi ninnu fɛ ala kama an y'u kanu ala kama an y'u suteni ala kama dɔrɔmɛ kelen diya t'an n'u cɛ mɛ an ye fɛn bɛɛ kun min ye pilɛnti don e kama e kɛra jamana in fɛ ka tɛmɛ a kan i ye jamana in kanu ka tɛmɛ a kan mɛ bɛɛ bolo k'e ni fanga in ka surun n'a fɔra bi ko o tigilamɔgɔ de bɛna pilɛnti don e kama k'e bɛ taa u ka kaso kɛ i b'a bila ala ka limaniya minɛn in kɔnɔ i b'a bila ala ka limaniya minɛn in kɔnɔ an kun bɛ se k'a fɔ bi segu an bɛ fanga min na fɛn min bɛ se ka e ta kaso la o ye mɔgɔ faga ye ani jamana janfa mɛ n'a kun fɔra anw ye k'a fɔ ko plɛnti dɔ bɛ se ka e lataa kaso la an si kun tɛ d'a la mɛ a kan'i bila i ka ban i ka jamana la bari sabula fanga tɛ mɔgɔ si tɛ fanga ye ala de ta ye bɛɛ b'a dɔn k'i ni transition ka surun mɛ n'a kun mɔgɔ kun y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se k'e convoquer o transition kɔnɔ k'e bɛ t'o kaso kɛ o to alaba in ma kuwa i b'o to alaba in ma kana k'i kunna k'i jo bɛ ko bɛɛ la ayi jo to ala bolo i ka sara to ala bolo an ka kɔntini an ka ninnu suteni safe kuwa olu tɛ u ye hakilina mun ta n'u bɛ ka jamana baara kɛ cogo min na kɔntini min ye plɛnti don e kama olu bɛ tilen ka kuma bɛɛ fɔ anw ma u bɛ tilen ka ne ka vidiyo bila u bɛ n bila kuma kɔrɔw janfaciw i tɛ hɔrɔn ye mɛ i bɛ nin bɛɛ kɔ an ma deli ka plɛnti kelen don mɔgɔ kama u y'a fɔ arajo kelen kelen in na mɔgɔ bɛɛ u y'a fɔ arajo kelen kelen na k'a fɔ anw ko an bɛ dozi ta mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko waa bi wɔɔrɔ bɛ d'an ma kalo la i y'anw ɲɛ ka plainte don mɔgɔ kelen kama n'i bilala mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw bɛ kuma bɛɛ f'i ma mɛ i ka taasira ye mun ye n'o ye faso ye i bɛ kɔntiniye o de fɛ ne bɛ min ɲini i fɛ foyi kan'i bɔ nin sira in kan seku ko barisabula k'i donna kaso la ubiyɛn i ye kaso kɛ ubiyɛn ko kɛlɛma min faamuya n'i y'a kɛ maliyɛnw ka dannaya min b'i kan a bɛ b'i kan walahi e kan ka dɔ de fara i ka limaniya kan e kan ka dɔ de fara i ka tanu kan e kan ka dɔ de fara i ka cɛsiri kan i b'a bi kunun na ba ndaw de tun bɛ yen o kɔfɛ asimi nana asimi kɔfɛ jɔn bɛ na ala in de b'o dɔn hali n'u ye san kɛmɛ kɛ don dɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'u ye k'a ma deli k'u ma deli ka i b'a fɔ k'u ma deli ka tɛmɛ an ka to an ka jamana kɔ foyi t'an bolo ni mali tɛ se i nacogo kan'i yɛrɛ di ko ma n'o tɛ e bɛ ka minɛ cogo min na n'a tun y'a sɔrɔ ko plaintiw ni fɛn caman tun bɛ yen u tun bɛ se ka taa u tun bɛ taa i minɛ etats unis n'o tun kɛra maliyɛn si tun tɛ kuma mɛ i nana ni faso kanu de ye wa o faso kanu kelen dɛ bilahi n ka la ala la o bɛ don i ni ko bɛɛ cɛ se tɛ ne ye dɛ ne min bɛ ka kuma i fɛ bilahi n'i ye se kɛ ne ye bi min bɛ kɛ o tɛ kɛ mɛ se tɛ n y'o de to n bɛ ka n sigi video la ka kuma parce que bi j'ai pas eu accès à toi n t'a dɔn fɛn fɛn don mɛ ala b'a dɔn ala b'a dɔn an ka jamana in minɛ tɔ foyi tɛ jamana in na u ko ye kuma min fɔ an ye transition ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ an ye k'u nana mali janfara u b'an bɔ faransi bolo u bɛ sefa dilan u bɛ tila ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ sedaw la cogo min na wa an b'u kɔ o de kama wa an tɛ falen dɛ seku an n'u ye ko wɛrɛ k'an na an kana falen an ka to dalakan in kɔ wagati ka n bɛ min f'i ɲɛna tout près n'est pas loin wagati bɛ se tiɲɛ bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan n'u bɛ tiɲɛ sira fɛ yala biyama ala k'u dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ ŋaniya wɛrɛ de b'u la u fɔra dɔ kɔ donc an kana fɔ an bɛ bagan an bɛ nin kɛ nin kɛra tan perezidan dɔ y'a dɔgɔya minisiri dɔ y'a dɔgɔya u bɛ karisa de kan ka non non non an kana mɔgɔ si ka foli ɲini an ka ala ka foli ɲini an ka ala ka foli ɲini n'o bɔra yen n balimaw n ka sujet filanan kudeta mun man kɛra asimi wagati dɔ sera asimi mɔgɔ tɛ se ka kudeta kɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ tila ka demokarasi ta taabolo les comportements les principes démocratiques k'i b'o respecter asimi o tɛ se ka kɛ dugu foyi kɔnɔ CNT ko in nin ci an bɛ conseil mun d'i ma CNT ni kɔlɔlɔ ko k'a bɛ wuli transition kan a ju bɛ bɔ CNT de la minnu yera kudeta la CNT membre dɔ tɛ an bɛ fɛn fɛn f'i ye an t'i juguya la a lajɛ ni bilayɔrɔ bɛ sɔrɔ maliki jaw la fanga wɛrɛ kɔnɔ a k'o kɛ a ka CNT ko in jɔ CNT tɛ se ka contrôler mɔgɔ tɛ sɔrɔsi ale ni e, e, filibuluw fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ taa jɛ ka ko dɔ kɛ n'i y'a ye sɔrɔsi tɛ kɛ kandida ye n'i y'a ye sɔrɔsi tɛ kɛ mɛri ye sɔrɔsi tɛ kɛ depite ye ka to sɔrɔsiya la demokarasi ma kɛ gansan dɛ aw tɛ se ka sɔrɔsiw ta ka t'u bila kulu dɔ kɔnɔ aw n'olu ka surun ɲɔgɔn na olu bɛ ka siviliya baara dɔ kɛ fili b'a la dɛ nin ye occasion de ye a ka CNT ko ban CNT politiquement ça ne sert plus rien n'i y'a ta sur le plan politique CNT kan ka baara minnu kɛ o dɔnnen tɛ n'i y'a ta sur, sur le plan militaire u ma na ni projet de loi foyi ye sɔrɔsiw fan fɛ ko CNT membre dɔ bɔra ka nin projet in ta Moi, je pense que a jateminɛ k'a dɔn dɔrɔn CNT nafa foyi tɛ maliyɛnw kan bi nin tɛna kɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka désordre semer minnu b'a kɔnɔ u tɛ ka se ka politisiyɛn rôle jouer minnu b'a kɔnɔ u tɛ ka se ka jamana jɔyɔrɔ foyi jouer minnu b'a kɔnɔ a kelen kelen si tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ ta i n'a fɔ il faut mankan fɔlɔfɔlɔ mun daminɛla a bɛɛ juru ka bɔ CNT de kɔnɔ bon tentative de kudeta min fana mankelen filɛ nin ye nin ye signal fort de ye ne y'a f'i ɲɛna n ko l'ambassadeur la le chargé d'affaires là min bɔra faransi ka na asimi ka bara bɛna don min na n ye video kɛ k'a déclarer ye c'est un gendarme ça c'est un coup manqué ça c'est un coup manqué a bil'i kun na u ye nin manqué cogo min na erreur min y'u sɔrɔ o la u b'o erreur corriger peut-être siɲɛ wɛrɛ ta la politicien fɛn fɛn sen b'a la datugu mɔgɔ si kana bɔ n b'a ɲini société civile mɔgɔ bɛɛ fɛ CNJ CAFO ka taa bila est ce que b'a kalama chambre de commerce mɔgɔw la ka taa bila bolabaara ka taa bila handicapw la mɔgɔ mɔgɔ ka entité bɛ CNT kɔnɔ bɛɛ ka bɔ ka i ka est ce que b'a kalama communiqué kɛ ka nin action in condamner tubabuw bɛ siran o de ɲɛ a ye nin min kɛ a y'a condamner action min kɛlen filɛ nin ye c'est coup d'état manqué la a ye bɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka bɔ kulukulu an k'a condamner an k'a yira k'a fɔ on est avec notre transition on est avec notre autorité de la avec les autorités de la transition tubabu bɛ jateminɛ kɛ dɛ n'a ye nin k'i la e bolo ko i renseignen don i bɛ taa sɔrɔ a y'a dabɔ kama ka nin rater de u b'a dabɔ kama ka nin rater ka mɔgɔw ka réaction lajɛ est ce que mɔgɔw bɛ transition in fɛ donc n'u ye nin kɛ ni mɔgɔ ma bɔ ka réagir ni mɔgɔ ma bɔ k'a condamner u bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ prévoir min tɛ nin ye donc depuis bi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ transition fɛ a kɛra ka a kɛra société civile composante bɛɛ bɛɛ ka bɔ ka déclaration kɛ ka nin condamner min kɛra coup d'état min manquéra an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini wa an t'a fɛ nin ɲɔgɔnna ka kɛ wa an bɛ sanction sévère de kɔ a ka da kɛbagaw kan a ka da kɛbagaw kan ni nin de kɛra o b'u décourager ka siɲɛ wɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ dɔ wɛrɛ boloda u bɛ ka nin min kɛ an bolo k'an renseignenen don k'an ye cɛya kɛ non non non u b'a dabɔ kama ka nin rater de n'u ye nin rater u bɛ jamanadenw ka réaction lajɛ est ce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ transition in fɛ tugun est ce que mɔgɔw tɛ transition in fɛ tugun u bɛ sɔrɔ ka filanan min boloda u ye erreur min kɛ nin na u b'o corriger tɔw tɛ fili dɛ tɔw tɛ fili a yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ nin ko kɔfɛ avec maintenant certains mɔgɔ dɔw b'a kɔfɛ déjà que aw yɛrɛ arrestation daminɛ ka ban a ye taa f'a dan nin de ye nin de ye kun ɲɛnamaw ye mɔgɔ kan k'i accrocher kun min na sabu transition ka kan ka tanu n'a kun ɲɔgɔnnaw de kama an ka kan k'an cɛsiri n'a ɲɔgɔnnaw de la nin n'a ɲɔgɔnna kobaw dɛ an kan ka kɛ kelen ye ninnu de la ninnu de ye ko sɛbɛlamaw ye ninnu de ye kobaw ye n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ an ka communiquer ka nin condamner n'an ma nin condamner u b'a dabɔ kama k'a lajɛ est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ transition in fɛ tugun parce que on vient de manquer ce coup là personne n'a réagi suite à ce manque là donc a y'a lajɛ an ka bɔ an k'a condamner kulu bɛɛ ka bɔ k'a condamner an bɔra ka taa boulevard kan tuguni ko opération espoir an ni entité fɛn o fɛn y'a baara kɛ an ka communiquéw bila arajo la an ka communiquéw bila an ka page kan an ma jɛn ni nin ye nin de bɛ tubabu lasiran n'o tɛ ni tubabu ye ko kɛ a b'i ka réaction de lajɛ k'a lajɛ est ce que i yɛrɛ bɛ cogo di a b'i jauger de k'a lajɛ est ce que mɔgɔ bɛ ko la depuis chargé d'affaires in nana a ye nin ye min kɛra donc l'ennemi est tout près l'ennemi n'est pas loin de nous wa a bɛɛ la a bɛ se ka sɔrɔ CNT kɔnɔna yen a y'a lajɛ hali bi a ka CNT dissous i ka ordonnance ta i ka jamana diriger i ka élection organiser i ka jamana basigi CNT tɛna se ka foyi ɲa i ye tugun ni désordre tɛ a tɛ se ka foyi de ɲɛ i ye tugun désordre tɛ n'a y'a sɔrɔ Malick Diaw ka fanfɛla don a ye fɛɛrɛ kɛ fanga yɔrɔ ka ca fanga bila yɔrɔ ka ca a bɛ se ka yɔrɔ min diriger a bɛ se ka yɔrɔ min mara a y'a bila o kɔnɔ ne bolo CNT de kun ka kɛ ceinture ye autour de la transition CNT de kun kan ka sariyakisɛw ta même la lutte contre la corruption CNT de kun kan ka tila ka loi projet de loi lana min b'a to haute cour de justice soit a bɛ se ka bɛɛ minɛ k'a sɔrɔ CNT ma réuni ou bien u tun ka Haute Cour de justice supprimer k'a kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye faso wari dɔrɔmɛ kelen dun ka tila ka sariyaw ta min bɛ tali kɛ yurugu kan ka jamana marabaaw dɛmɛ CNT kun kan ka nin projet de loi ninnu de ta gouvernement bolo bɛ se ka siri ka da kɔ ni ko o ko ye CNT kun kan ka sariya de ta ka gouvernement dɛmɛ a ka baara la mais gouvernement CNT yɛrɛ tɛ ka se ka tɛmɛ o la donc an bɛna ye k'a fɔ fɛn min don c'est budgétivore an sigilen bɛ ka nafa min sɔrɔ parce que CNT yɛrɛ bolo jɔda ale yɛrɛ ka rôle transition kɔnɔ ale yɛrɛ bolo ale ka rôle tɛ ka se ka jouer ka ɲɛ Asimi kelen bɛ ka présidence gérer Sogɛli kelen bɛ ka gouvernement gérer normalement CNT kɔnɔna Jaw de kan ka yen kɛ kɛ kɛ a mɔgɔ bɛɛ kan ka k'a ka mara de kɔnɔ a k'a bɛɛ contrôler à 100 pour cent n'a ma kɛ n'a ma n'o ma se ka kɛ a y'a ci n'a ma ci a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka segin an ma tugun an ma sigi ni min ye parce que fɛn min don an tɛ ka se k'a contrôler politiquement olu de bɔra ka ɲɔgɔn neni i bɛ dɔgɔma fɛn o fɛn a bɛɛ ka bɔ CNT de la i bɛ kuma tarama fɛn a b'a bɔ CNT de la militairement sɔrɔdasi ko min donnen fila la o fana ye ko wɛrɛ de an tɛ min dɔn donc an kana fɔ k'an bɛ nin coup d'état in kɛ i b'a fɔ an ye on est vigilant non u b'a dabɔ a kama ka na rater de donc min bɛ nin kɔfɛ depuis sisan déclaration kɛ chargé d'affaires min nana France ka chargé d'affaires min nana c'est un gendarme il est le chef d'escadron il est la deuxième personnalité de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ni ne tun bɛ ne y'a signaler i ye k'a signaler i ye k'a signaler i ye depuis a nana ɲɛ b'a la ko min bɛ ka kɛ a nana k'a bɛ 8 millions bɔn n'i y'a ye an ye kuma min f'i ɲɛna i kɔnna ka bɔ G5 Sahel la a ko k'a bɛ 8 millions d'euros di ko ka taa n'a ye ko les habitants des zones d'insécurité ko tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw na yɔrɔ min na k'a bɛ taa yen a taatɔ yen a b'i kunna k'a n'a ka éléments de bɛ taa yen nin ye ko de y'i bolo dɛ donc an ka bɔ nin na i ka cɛ in na segin ka taa i k'a fɔ faransi u ka chargé d'affaires wɛrɛ bila ka na tu ne veux pas un militaire comme chargé d'affaires tu ne veux pas tu ne veux plus n'i ye coopération militaire bɔ ni faransi cɛ kan'a to a ka militaire déguisé en civil a k'o dɔ bila ka na donc nin kan k'i bila i ka réagir da tugu mɔgɔ si kana bɔ da tugu walahi il est en contact avec certaines personnalités a kelen tɛ Asimi a kelen tɛ nin kɛ misali ye i bɛ ko da ninnu kan fo k'a kɛ fo k'a kɛ bilahi hali ni mɔgɔ wɛrɛ kudeta hali ni kudeta mana fɔ dugu min na o b'a o tigi b'a ka tele faga kana tulonkɛ nin na dɛ ni ça c'est un signal fort u b'i tester nin ye k'a lajɛ de n'i kɛra k'i bɛ nin ko ni namu namu dalajɛ ko sariya nin ko bɛ ko demokarasi ko constitution constitution tɛ yen dɛ i ye kudeta de kɛ ka na fanga y'i ta de ye ni mɔgɔ si jɛ tɛ fanga ye aw aw ta de ye fanga ye a ye fanga minɛ aw tɛgɛ fila la aw ni mɔgɔ si jɛ tɛ n'aw tulonkɛra fanga la walayi fanga bɛ tulonkɛ aw la n'aw tulonkɛra fanga la fanga bɛ tulonkɛ aw la an b'aw nɔfɛ an t'aw nɔfɛ dɔwɛrɛ la an b'aw nɔfɛ maliko de la mɛ n'aw kulobara fanga la k'a bɛ double jeu kɛ souvent charte souvent constitution a ye a y'a bila a ka baara kɛ n'aw yɛrɛ hakilina cɛ o cɛ ye kuma kalakolokan fɔ a ye dan sigi o la joona joona jamana tɛ mara ni fɛ aw kun y'a daminɛ ni min ye a bɛ ka salaya dɛ ni min ka kan ka minɛ k'o ye faso wari dun aw kana procédure foyi lajɛ jamana wari tali la minɛcogo minɛ ɲuman minɛcogo ɲuman tɛ zon na dɛ ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ k'a fɔ ka ni procédure foyi tɛ yen mɔgɔ jamana jamana binbaga la jamana sonyɛbaga il y a pas une procédure appropriée pour arrêter un délinquant financier a tɛ yen tubabukan de don mɛ tiɲɛ tɛ mɔgɔ min ye foroba hakɛ dun a bɛ se ka bɛɛ faga taa gabriel touré la ka taa lajɛ denmisɛnninw b'a la ka sa cogo jumɛn taa lajɛ dayɔrɔ tɛ yen jamana wari dunbagaw de b'o kɛ a ye taa duguw la ka taa lajɛ musow bɛ ka jigin condition mun na dɔw bɛ k'o ta olu musow bɛ ka taa jigin faransi etazini erɔp duguw la faamaw bɛɛ muso bɛ jigin kɔfɛ de dɔw de muso bɛ ka to jiginni na yan aw b'aw sigi k'o lajɛ ko minɛcogo de ko sariya sariya ma na n'aw ye wa aw tɛ se ka sariya labaara fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se ka sariya labaara aw nana avec les mains de fer a ye baara kɛ n'o ye kuma taa ni ka segin ba vraiment an t'o la a bɛ hakɛ to nin kun ye video kunkuruni ye ne kelen ma dege video kɛ la quoi nin kun ye video kunkuruni ye k'a lase n balimakɛ seku tunkara ma ka tila ka conseil di n ka mentor ma n'o ye kolonɛli asimi goyita a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ vraiment ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka jamana basigi n'ala sɔnna ma on soutient la transition à 100 pour cent vive le mali vive la transition a k'an bɛn wari